Dare boche e rapresentàntzia a sas ghias ambientales escursionìsticas de su Supramonte chi traballan e sun residentes in sos chimbe comunes chi faghen parte de custu territòriu, Baunei, Durgali, Uliana, Orgosole e Urzullè. Dare valore a sa ghia ambientale non petzi pro su turismu, ma fintzas comente òrganu de rapresentàntzia chi podat collaborare chin sas amministratziones locales, sena làcanas amministrativas, valorizande su Supramonte che territòriu ùnicu e identitàriu. Custos sos obietivos de s'assòtziu Ghias Ambientales Escursionìsticas de su Supramonte naschia a s'acabbu de frevàriu. In su diritivu bi sunu su presidente Alberto Nanni de Durgali e Salvatore Puddu de Uliana, Gino Dore de Orgosolo, Luciano Murgia de Urzullè e Claudio Calzoni de Baunei. S'assòtziu sutalìniat chi un'àteru obietivu de importu est cussu de sa tutela de sa sienda ambientale manna de su Supramonte chi si depet chistire intregu gai comente lu connoschimus pro su benidore. Sas ghias de Supramonte cherent collaborare chin sos comunes e sos àteros entes de su territòriu pro lu contipizare, a numen e pare. Est oramai dae medas annos chi in Supramonte bi traballan chin professionalidade ghias ambientales escursionìsticas chi acumpanzan, sichin, informan e fachen apretziare a su turista sas bellesas naturales sas siendas botànicas e faunìsticas, s'istòria e sa cultura de su territòriu garantinde sa sicuresa issoro. Unu contu de vindita in sa Sardigna de s'edade de su brunzu abitada dae su pòpulu nuràgicu. Su protagonista unu gherreri, Arduè, interpretau dae su rapper terranobesu Salmo, chi in s'arena gherrat chin su mortore de sa fiza. Est su film curtzu Nuraghes, s'arena, de su regista ozastrinu Mauro Aragoni, proietau in anteprima in Nùgoro sàpadu, in s'interi de una manifestatzione promòvia dae sa comunidade de sos minores Il Mandorlo in collaboratzione chin sa Cumpannia Bocheteatro. Parte de su balanzu de sa proietzione, fata in su Teatru de Santu Zoseppe, aiat s'iscopu de finantziare progetos lùdicos-didàticos pro sos pitzinnos òspites de sa Comunidade Il Mandorlo. S'Òpera de Aragoni at apertu sa janna de unu mundu màgicu, in una Sardigna antica, bella meda, misteriosa. Unu contu èpicu e fantasy, chi agradit meda a su pùblicu, sighinde s'àndala de sa sèrie che a Il trono di spade. In su matessi sero ant proietadu peri su curtzu Lost in the White de su regista Alessio Cuboni, premiau in medas festival, chi contat de un'atleta de snowboard in chirca de sa falada perfeta, ma rughet, si che dismajat, e s'acatat in unu mundu fora dae sa tziviltade. S'òpera l'at tzirada in su Gennargentu Nivau in sartu de Fonne e Biddamanna. Sa Politzia de Istadu in ocasione de sa Die Internatzionale de sa Fèmina est a custazu de sas fèminas vìtimas de violèntzia e sichit a mandare a dae innantis s'initziativa Questo non è amore. Custu manzanu unu mezu camper de sa Politzia, chin unu grupu de operadores de sa setzione ispecializada in sos reatos contra sa pessone de sa Questura de Nùgoro, fit firmu in Bia Maiore pro azudare sas pessones chi cherian pedire azudu psicològicu e giurìdicu. In sos ùrtimos tempos, in Itàlia, sunt semper de prus sas violèntzias contra sas fèminas, fatas mescamente in famìllia, Sa Politzia de Istadu narat chi custas situatziones cajonan sa fragilidade psicològica de sa vìtima, chi su prus de sas bortas non resessit a reconnòschere sa violèntzia subia e a la denuntziare a sa Politzia e a sas àteras fortzas de s'òrdine. In su duamizedechesete sos isbarcos de immigraos in Itàlia non s'an a firmare. Su Ministeru de sos Internos faeddat de duchentos trintamiza pessones, chimbantamiza in prus rispetu a su duamizeseichi. Pro garantire chi si podat acollire unu tantu de immigraos cunforma a sos residentes, e chi si podant gestire comente si tocat, su Guvernu at ammaniau unu pianu novu, moghende dae sa presèntzia in su territòriu de sos SPRAR, su sistema de protetzione pro chie pedit asilu e pro sos rifugiaos, apertos dae sos comunes e volontàrios chi presenten unu progetu, destinaos a sa secunda acoglièntzia de richiedentes e a sos meres de protetzione internatzionale. Custu manzanu, su prefetu de Nùgoro Daniela Parisi, su viceprefetu Vincenzo D'Angelo e su vicepresidente de s'Anci Sardigna Andrea Piroddi, sìndicu de Ilbono, an adobiadu sos sìndicos de sa provìncia de Nùgoro pro presentare sas polìticas de acoglièntzia e s'integratzione de sos migrantes e fintzas su pianu pro partire sos chi pedin asilo e sos rifugiados. In s'interi de s'addòbiu fatu in sa Càmera de Commèrciu, ant presentadu sas lìneas ghia novas chi su Ministeru e s'Anci cherent varare. Nùmeros cunforma a sos residentes e sos Comunes ant a fàghere richiesta volontàriamente. Sas dudas non mancan ca, comente at nadu su sìndicu de Ilbono, su problema est a fagher cumprender a sos residentes in dificultades econòmicas e sotziales mannas chi s'Istadu ponet dinare pro collire sos rifugiados. Sos assessores regionales novos de sa Giunta Pigliaru an giuradu custu manzanu in Cussizu regionale. Su presidente, presentende a Barbara Argiolas a su Turismu, Pierluigi Caria a s'Agricoltura, Giuseppe Dessena a sa Pùblica Istrutzione e Cultura, Filippo Spanu a sos Afares Generales, at sutalineadu chi non cubat sas dificultades de su percorsu fatu fintzas a como, ma at chircadu su diàlogu chin totus, ca non credet a sas cursas solitàrias. Custos duos annos chi restan at nau Pigliaru an a èssere de profetu si amus a resessire a cumbìnchere a chie pompiat sa polìtica chin duda e paca fidùtzia chi sas fainas riformistas pacan in presse e produin efetos in s'ìntiri de una legisladura. Ma depimus traballare de prus comente iscuadra, at sutalineadu torra Pigliaru. Su presidente at sichiu nande chi pro sa maggioràntzia de centru-sinistra est un'oportunidade manna e depet pònnere a banda cuntierras e brigas. Rispondende a sas acusas de su Centro Democràticu e de sos ex SEL, acurtzu a Giuliano Pisapia su campu progressista, Pigliaru at nau chi at fidùtzia manna in sa Giunta noba chi como est afortiada. Totu sa Sardigna isetat dae nois chi traballemus pro su sociale e su traballu, at concruiu Pigliaru, bi cheren resurtados e bi podimus resessire. Una manifestatzione petzi de fèminas pro narrer chi non a sa violèntzia maschile contra a sas fèminas chi in Itàlia in su duamiza e sèichi at cajonadu chentusessanta mortas chentza contare sos àteros atos de violèntzia fìsica, psicològica e econòmica chi cada die corfin sas fèminas. Ma fintzas pro sutalineare s'importàntzia chi at sa fèmina in famìllia, in sos locos de traballu, in sa sotziedade, su prus de sas bortas disconnota pro leze e dae sa sotziedade matessi. Sas fèminas nugoresas chi ant partetzipadu a sa manifestatzione, promòvia a livellu natzionale dae sa rete Non una di meno, s'ant dadu apuntamentu in dae innantis de s'istatzione. In Nùgoro, ùnica tzitade a livellu natzionale, an isseperadu de fàghere partetzipare petzi sas fèminas, non b'aiat òmines. Sas partecipantes, ghiadas dae su Centru Antiviolèntzia Onda Rosa de Nùgoro, an rucradu su centru de sa tzitade, presente peri una delegatzione de Silanus. Sas fèminas fin bestias de nigheddu e rosa, sos colores sìmbulu de sa manifestatzione internatzionale e de su movimentu Mancuna de Mancu, Una màrcia chi, ponende a banda sas polèmicas de sa vitzìlia, at chèrfiu pònnere in primu pianu sa violèntzia de sos òmines contra a sas fèminas, una costumàntzia antica chi galu oje in una sotziedade moderna est unu problema mannu. Su Centru Onda Rosa de Nùgoro, cada annu, acollit prus de trechentas fèminas vìtimas de violèntzia, Numeros chi nos depen ponnere a meledare. In su comune de Palau, custu manzanu, sos finantzieris de su grupu de Terranoba, a segus de su mandadu de sa Procura de sa Repubblica de Tempio, an arrestadu a su sindigu Francesco Pala e a sa vice sindaca Maria Piera Pes pro azudos in cambiu de propaganda politica. Su gip Elisabetta Carta at dispostu pro sos duos amministradores sos arrestos domiciliares. Sa Guàrdia de Finàntzia de Tàtari at dadu a ischire chi sas indàgines sunt cumintzadas a pustis de sas sinzalassiones fatas dae una dipendente de irregularidades in sa gestione de s'amministratzione comunale. Sos finantzieris an acatadu fainas de importu penale fatas a manipare dae su sìndicu, sa vice e unu zòvanu de Palau. Pro totus s'ipòtesi de reatu est indutzione indèbita a dare o promìtere profetos chi pertocat su pùblicu oficiale o s'ingarrigadu de pùblicu servìtziu chi, abusende de su podere suo, apretat calicunu a dare o promìtere dinare o àteros benes a manera illìtzita. Sos fatos sun essios a campu chin intercetatziones telefònicas ambientales fatas dae sos militares de su grupu de Terranoba in s'àmbitu de àteros fatos de sa matessi zenia e irregularidades in sa gestione de sos apaltos pùblicos in su comune gadduresu, pro sos cales sun galu faghende indàgines de politzia sichias dae su procuradore capu Domenico Fiordalisi. Sa Polisportiva Gigliotti Team, in sos campionados assolutos de sas duas ispecialidades de sa lota olìmpica fatos in Ostia su fine chida colau, est arribbada bene, bene meda, sa 'e bintichimbe in sa classìfica a iscuadras, sa 'e sete in sa classìfica individuale de lota greco-romana, mentres in sa lota lìbera est issìa sa 'e sete, sa 'e doichi e sa 'e treichi. De sutalineare su resurtau de sa classìfica a iscuadras, ca sa sotziedade nugoresa s'est presentada petzi chin tres atletas, chi chin su piatzamentu issoro ana contribuiu a sa positzione bona de su grupu in sa gradatòria finale. In sas classìficas individuales Edoardo Gigliotti in sa lota greco-romana, categoria novantotto chilos, at bintu su 'e sette postos, unu resurtau de profetu, ca sos atletas chi an partecipadu fini totu bravos e espertos e su matessi at fatu in sa lota libera. Sos cumpanzos de iscuadra Marco Gigliotti e Carlo Russo imbetzes semper in sa lota libera ma categoria otantachimbe chilos ana balanzau su 'e doichi e treichi postos. Sos atletas de sa Polisportiva Gigliotti an àpiu resurtaos bonos in àteras disciplinas puru. Difatis, a Edoardo Gigliotti l'ana convocadu in sa natzionale italiana de Sambo, s'arte martziale russa naschida in sos annos binti pro sa difesa personale de sos sordados de s'armada russa sovietica. S'iscuadra italiana dae su bintitres a su bintises de martu at a partecipare in Mosca a sa Copa de su Mundu de Ispecialidade. Gigliotti at a chircare de bìnchere in sa categoria novanta chilos. In aprile imbetzes at a partecipare a sos campionados europeos de lotas cèlticas in Àustria. Non s'atzetat una derruta chi paret iscrita in sos nùmeros chi pertocan sa populatzione e sas impresas. Ma si fachene ses propostas operativas pro torrare a pònnere in motu su territòriu de Nùgore e de s'Ozastra. Sa Confindùstria de sa Sardigna Centrale non si rendet, antzis presentat a sa polìtica regionale e natzionale unu documentu subra sas zonas internas de sa Sardigna, pedinde investimentos in gradu de aparisare su ritardu istòricu prima chi non si podat prus fàcher nudda. Est su chi at fatu custu manzanu in s'ìnteri de su cunvegnu Zone interne, il Mezzogiorno della Sardegna per un rinascimento del Nuorese dell'Ogliastra, promòviu in ocasione de s'assemblea de s'assòtziu. A sos traballos at partecipadu Vincenzo Boccia, presidente natzionale de Confindustria, fin isetande peri su presidente de sa Regione Pigliaru, ma a su postu suo s'est presentada s'assessora a s'indùstria Maria Grazia Piras. A sos traballos at partecipadu fintzas Alberto Scanu, presidente Confindustria Sardigna. Su sìndicu Andrea Soddu at dadu su benevènniu. Su presidente Bornioli, in s'interventu suo, at faveddau de sas peleas de sos imprendidores, ma fintzas de su corazu e de sa passione issoro chi bi ponen pro abarrare in su territòriu. Fintzas a como no amus àpiu rispostas e no an mantesu mancu sos impinnos annuntziaos e sutascritos, at nau Bornioli. Cherimus ischire e cherimus sichire a bi crèdere, cherimus sichire a traballare chin sa Regione, pro mandare a dae innantis sas chistiones a fundamentu de su benidore nostru e de sas impresas nostras. Pro cussu, concluit Bornioli, pedimus a su Presidente Pigliaru e a sa Giunta de mantènnere sos impinnos. Sas paràgulas non bastan, bi cheren fatos cuncretos. Pro su setore edilìtziu in Sardigna su duamizeseghi puru est istadu un'annu difìtzile e fintzas a como istentat a bìere carchi mezoru a contare sas dificultades de unu cumpartu chi in passau at tirau s'economia sarda sun sos nùmeros de sa relata chi pertocant sa situatzione de su cumpartu presentada custu manzanu dae sa CNA Sardigna, S'unu pro chentu in mancu in su volume de afares e s'unu virgola bator pro chentu in mancu in sos investimentos. Sichin a minimare sas òperas pùblicas, chin su bator virgola oto pro chentu in mancu in su duamiza e sechi, e sos bandos de gara, chi sinzan su chimbanta tres pro chentu in mancu in su duamiza e bìndichi, tocande su livellu prus bassu de sos ùrtimos bìndichi annos. No andat menzus in s'ocupatzione, ube su setore edile perdet s'oto pro chentu de sos traballadores, mentres sas impresas sunu su duos virgola unu pro chentu in mancu. S'ùnica cosa chi est andande bene est su mercau immobiliare chi at unu ziru de afares de unu virgola tres miliardos de euro chin una crèschida de su dechesete pro chentu in su duamiza e bìndichi e creschet su crèditu puru chin unu aumentu de su baranta pro chentu de sos finantziamentos in su duamiza e sechi. Sos primos meses de su duamiza e dechesete dan a bìere unu mezoru Gràtzias a sas òperas pùblicas crèschias de su duos vìrgola chimbe pro chentu rispetu a s'annu passadu. Pro evitare su referendum, su ministru Poletti, a pustis de s'èssere cunfrontau petzi chin sa CGIL, at dau a ischire chi in pacas dies si ch'an a eliminare sos voucher pro sas aziendas, permitinde s'impreu petzi a sas famìlias e a sos imprendidores o professionistas chentza dipendentes, lassande chentza rispostas totu cussas prestatziones ocasionales chi in unas cantas castas de impresas, mescamente de su setore turìsticu, non si podent incuadrare in traballos traditzionales. A lu sutalineare est sa Confesercenti Sardigna, annuntziande chi at a gherrare contra a custas cosas fatas in presse, contra a custa riforma de sos voucher chi at a fàcher torrare in palas su mercau italianu ca non resessit a pessare a manera sàpia e zusta de impreare custos bonos de traballu. No est de perunu profetu a sichire sa propaganda CGIL, nata Carlo Amaduzzi, presidente Assohotel Confesercentes Sardigna. S'imprendidore non cheret esser custrintu a impreare matzimbroddios o traballu in nigheddu cando depet mutire calicunu a picare su postu de una paja de operajos in maladia o cando depet mutire àteru personale ca A s'ùrtimu mamentu b'arribat unu postale 'e zente pro una paja 'e dies e non fit in programma, o cando una temporada de bentu faghet dannu a s'albergo tancau. Diat bastare una regulamentatzione crara e pretzisa chi facat impreare sos voucher petzi cando b'at bisonzu a beru. Sos finantzieris de su Cumandu Provinciale de Casteddu e sos funtzionàrios de s'Agenzia de sas Doganas, in su Portu Canale, ch'an secuestrau undichimiza jocàtulos frassos de su valore de duchentamiza euro, S'operatzione, mutia Ludus, at cassau e firmau una de sas tratas ube colat sa mertze frassa e custu est unu de sos secuestros prus mannos fatos in Casteddu. Sos finantzieris an iscopertu tres container chi trasportaban jocàtulos frassos e fin in unu portu italianu petzi de passàgiu. S'anàlisi de sos manifestos de càrrigu de duas naves tzinesas Moghias dae su portu de Shantou pro arribare a sa Tunisia, at autorizau sos finantzieris e sos funtzionàrios de sas doganas a pèrrere sas iscàtulas chi no aian marca peruna e in intro bi fin sos jocàtulos produios dae aziendas internatzionales che a Disney, Mattel, Hasbro ma fin frassos. S'atzione cumpartia de Guàrdia de Finàntzia e Agentzias de sas Doganas at permìtiu de che secuestrare custos produtos frassos pro no andare a su mercau ca mannu fit su perìculu pro sos pitzinnos e chentza cussiderare in prus su dannu econòmicu a sas aziendas trampadas. In sa chistione de su cussideru de sos nugoresos e de sas istitutziones nugoresas pro sa memòria de paesanos famaos, Gianfranco Seddone, diretore regionale Confimprendidores, in unu documentu pedit a totus de dare prus cara a chie chin sas atziones, sas fainas e sas òperas at fatu onore a custa chi unu tempus fit cussiderada s'Atene sarda. Deo no isco si Nùgoro siat irriconnòschia chin sos tzitadinos suos prus famaos chi l'ant dau meda o si siat su caràtile particulare de sos nugoresos chi parent grabaos, rancorosos o crianos o afutios, iscrivet Seddone. No apo cumpresu de ube benit su bisonzu de andare contra a cale si siat faina polìtica, culturale o artìstica, zusta o irballada chi siat. S'istòria de Nùgoro est prena de pessones chi ant fatu onore e ant postu amore a custa tzitade e non los ant carculados a bibos, prus pacu puru a pustis mortos. Pro cussu si chi Seddone pro medas nugoresos famaos podimus nàrrere chi a beru balet su ditzu Nemo profeta in pàtria. Ispantat chi una tzitade chi a Nùgoro mutia Atene sarda no apat riconnoschèntzia pro unu tzitadinu suo, òmine o fèmina chi siat, chi l'at fatu onore in totu su mundu, concruit Seddone. Pro cussu, Seddone, pedit a sos nugoresos de èssere cuncordes, reconnoschende a custos òmines e fèminas de cabale su percursu de vida chi ant chircadu de mezorare sa sotziedade, sa cultura, e b'ant postu sa cara, sa boche e su corazu in sos iscritos, in sos libros, in sos artìculos, in sa pitura e in s'iscultura issoro. Sa polìtica natzionale e regionale no ant prus iscusas. Non lu podiant narrer prima e galu prus pagu lu podent narrer como chi no ischint cale sunt sos problemas e cales sunt sos rimèdios pro fàghere a manera chi su coro de sa Sardigna non tanchet pro ispopulamentu e desertificatzione econòmica. Su cunvegnu, fatu eris dae sa Confindùstria de sa Sardigna de Mesu, at acrariu sas dudas e bocau cale si siat iscusa a Regione e Guvernu pro benner mancu a sas responsabilidades issoro. S'elencu de sos impinnos picados e mai crompidos in custos annos est longu, ma sos imprendidores e sos tzitadinos, chi galu an sa fortza e sa volontade de abarrare ue sun naschidos e de pesare sos fizos in cue, Ana su diritu de aer rispostas cuncretas deretu e non tra dec'annos. Eris sa Confindustria at torradu a bocare a pizu sas propostas pro su guvernu de su territòriu, chin unu dipartimentu o un'assessoradu chi traballat totu s'annu pro sas zonas internas, pro una polìtica de sas infrastruturas chi ponzat a postu sos caminos, sos pontes e sos isvìnculos, ma fintzas ponende in sas zonas industriales sa banda larga. Custas sunu sas conditziones minimas pro sichire a faghere impresa, pro permìtere de garantire su traballu. Custas propostas sunu una de sas ùltimas ocasiones pro evitare chi in su capu 'e susu e in su capu 'e josso de sa Sardigna si crescat e si isvilupet e in sa Sardigna de mesu imbetzes si colet petzi de passàgiu. Un'alleàntzia intre sas istruturas ricetivas de su 'e Nùgoro, de s'Ozastra e de sa Gaddura aderentes a sa Federalberghi chin sa Geasar chi gestit s'aeroportu Costa Ismeralda de Terranova. Sa punna est de garantire servìtzios de calidade arta in sa ricetividade e in àteras atividades che su biazu e sa pasada in Sardigna. In sas dies coladas setanta impresas, chi rapresentan duchentos chimbanta istruturas ricetivas, E belle, su sessanta pro chentu de sos postos letu in Sardigna, bator milliones e mesu de presèntzias in totu s'annu passau, si sun adobiadas chin su diretore commerciale de sa Geasar pro discùtere e analizare s'andamentu 'e sos passegeros e sa tendèntzia pro su duamiza e dechesete e pro su duamiza e decheoto. Est istada s'ocasione pro organizare sos investimentos, iscrivet sa Federalberghi, pro definire menzus sos mercaos e pensare a fàcher cuntratos pro su duamiza e decheoto, chi s'an a tancare zai a metade de trìbulas de cust'annu. Su duamiza e sèichi pro s'aeroportu de Terranova s'est tancau chin un'aumentu de sos passegeros de su trèichi vìrgola oto pro chentu rispetu a su duamiza e bìndichi. Andat menzus pro sos meses de estiu, ma est biende unu mezoru peri in sos meses fora de istajone. In sa vertèntzia de su late de berbeche sa Coldiretti est pronta a un'àtera mobilitatzione a pustis de cussa fata in Frevàriu, in Casteddu. Dae tando, segundu s'assòtziu agrìculu, guvernu e Regione no ant mantesu sas promissas fatas. Sa preda 'e beneminde est istada sa detzisione de Agea, s'ente pacadore natzionale de su cumpartu agrìculu, de dare petzi tres milliones e mesu de euro pro comporare su casu berbechinu romanu. Su ministru Martina difatis nd'aiat promìtiu bator e mesu e sa Regione nd'aiat pediu deche de milliones. Dinari chi sicundu Coldiretti at a andare a sos industriales chentza profetu perunu pro sos produtores, chi depen semper patire su pretziu de su late tropu bassu, chimbanta tzentèsimos a litru, una miseria chi non li bastat a sas aziendas pro si campare. Pro si fàchere intèndere a livellu regionale e natzionale tando sa Coldiretti at detzisu de promòvere una mobilitatzione nova. In sa chistione de su casu berbechinu romanu si sunt fachende intèndere sas opositziones puru, chi mutin in càusa sa Giunta regionale. Sos riformadores, chin su capugrupu in Cussizu Attilio Dedoni crìtican a boche manna sa Regione. A pustis de sa furriada 'e cara de su ministru Martina como tocat a sa Regione chi no at prus iscusas, naat Dedoni, si cheret dare rispostas a sos allevadores si depet pònnere sa manu in butzaca. Sa finantziària regionale mèrcuris at a cumintzare s'iter in Cussizu regionale, una manovra de sete vìrgola ses miliardos de euro, chin sa metade destinaos a sa sanidade. Sa cunferèntzia de sos capugrupu mèrcuris at definiu su calendàriu de sos traballos chi a primu previdin s'esame de sas modìficas fatas dae sa Giunta a sa finantziària duamiza e sechi in sas partes impugnadas dae su Guvernu. A pustis, prima de sa discussione generale chin sa presentatzione de sos emendamentos, at a tocare a sas relatas de maggiorantzia e opositzione supra su documentu econòmicu. Sa Giunta e s'assessore a su bilànciu Raffaele Paci contan de aprovare sa finantziària intro 'e martu pro evitare su 'e bator meses de esercìtziu provisòriu. Su dinari a disponimentu, segundu sa Giunta, est de prus de s'annu passau e diat dèpere serbire pro acumpanzare su mezoru chi si cumintzat a bìere in carchi territòriu de sa Sardigna. S'obietivu de sa Giunta noba, in pessu costituia, est de apretare sa s'atzione de su Guvernu in custa segunda parte de sa legisladura pro collire su chi at semenau in sos primos tres annos, Ma no at a esser fàtzile. Sa Regione at aviau collòchios chin su Guvernu pro àere prus dinari a disponimentu, a cumintzare dae sos acantonamentos chi in su duamiza e dechesete sun seschentos otantabator milliones de euro. Dinare chi a sa Sardigna li serbit pro chircare de si torrare a pònnere in motu, a pustis de dec'annos de peleas e sacrifìtzios chi an acajonau s'impoverimentu de sas impresas e de sa populatzione. Ùrtima dumìnica de pasu pro sa Sèrie D, cras su campionau s'at a firmare pro sa partetzipatzione de sa rapresentativa a sa Copa Carnevale de Viareggio. S'at a torrare in campu su dechenobe de martu pro jocare sa 'e bintisete zorronadas. Su Nùgoro in su Cuadrìviu at a jocare chin su San Teodoro e mancari apat unu jocadore, Kayro Flores Heatley, chi partècipat a sa seletzione, no at chèrfiu a trantzire sa partia. Sa punna pro sos nugoresos sun sos isparègios e in sas oto partias chi bi restan cheren balantzare cantos prus puntos possìbile pro jocare s'ùrtima partia su sete de maju chin su Lanusei e bìere a ite puntu sun arribaos. Su Nùgoro como at barantasete puntos chin L'Aquila, Prima bi sun Albalonga e Ostiamare, Rieti Arzachena e Monterosi, sete iscuadras a oto puntos de distàntzia, totus s'an a jocare sos isparègios. S'obietivu duncas dae como in susu pro su Nùgoro est de bìnchere totu sas partias, rivales permitinde.